Joliba TV jabaranin filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaw ani aw fɛn fɛn sogolen bɛ an ka nin bɔlɔlɔ fila sanfɛla ye min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye An ka foli b'aw ye kokura k'a yira k'a fɔ bi ni aw ka jɛmukan mandi waati selen sabula dogolen tɛ maa si la k'a fɔ mardi mardi Joliba TV ɲamaso bɛ jɛmukan sigi an b'a fɔ min ma ko jɔ kɔnɔ walasa ka maaw wele ka na kɛnɛ kan ka kuma jamanaw kunkanko la donc o siratigɛ kɔnɔ an y'o de fɔ a ye maa sugu bɛɛ bɛ se ka wele ni parti ni plateau in kan min ye parti politique maaw ye société civile C'est à dire kunnafoni bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka kun ye walasa ka se ka jamanadenw kunnafoni donc o siratigɛ kɔnɔna na bi an ka wele sera sifinnaka dɔ ma ale bɛ ale tun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ an b'a fɔ min ma ADP Maliba ADP Maliba ye jɛkulu ye min dogolen tɛ mali bɛɛ kɔnɔna na donc o sifinnaka o tɔgɔ ye Cheikh Umar Jalo an b'a fɔ COD donc ale tun bɛ o kɔnɔ nka nin waati nin kɔnɔna na ale ka walansɛbɛn o kɛlen bɛ ŋunuŋunu caman ye jamana kɔnɔ yan donc o siratigɛ de kɔnɔ An wulila an k'an b'a wele ka na sabula bamanan ka kuma kuma don c'est à dire mɛ dan o ye mɛ tigila ye maa tɛ bɔ balan kɔrɔ ka t'i kɔnɔ gosi donc bi an y'a wele walasa a ka se ka na walawalali kɛ ko minnu kɛra sababu ye ni sababu ye walasa ka se ka ni walansɛbɛn kɛ ka bɔ ni parti in kɔnɔ sabula min ye commune duurunan ye an b'a fɔ min ma ko commune 5 o section kɔnɔ a ka wulikajɔ tun ka bon o la kosɛbɛ donc an tɛna muru mɛn basi da la Cheikh Umar sogo i ni su anba an su Musa an y'i wele i nana an ka kulekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ donc dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo yann'an ka don babu kɔnɔ ka ɲɛsin maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu fana sogolen b'an na nin bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati na ayiwa alihamdulilayi n b'i fo k'i waleɲumandɔn weleli la bi su in na aw ka plateau sanfɛ Ka kuma daminɛ ni Joliba TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen foli ye k'u fo u ka baara la k'a sabu kɛ nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye plateau kɔnɔ mais je vois que aw ka plateau vraiment vous êtes en train de mettre le paquet pour que aw ka se ka kɛ médiaba ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u fo an filɛli la Ɛɛ o tɛmɛnen kɔ n bɛ a ɲini yanni an ka don kuma kɔnɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ɛɛ fɛn o fɛn tanyana ɛɛ Maliko la, fɛn o fɛn tanyana kɔsa in na fana ɛɛ sira kan, Segu sira kan notamment ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na, Ala ka lafiya di Malidenw ma, Ala ka ɛɛ Solution ɲuman sɔrɔ Mali problème na wasa malidenw bɛ degun min kɔnɔ o ka se ka wuli ka b'u kan. Ok yani an ka don o babu kɔnɔ nin waati in na, an bɛ Denise IBG fo, o y'an ka musoba ye état major kɔnɔ min ye pharmacie sankore la Bilali n'a ka cɛdenw an ka foli b'u ye donc nin waati in kɔnɔna na an tɛna muru bɛ basida la. COD bɛɛ b'i dɔn ni ADP Maliba ye nka nin waati in na i ye walan sɛmɛ. Wa i ye jɛkulu dɔ kura créer kokura est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye mun de kɛra sababu ye ka se k'i i bila fo ka taa fɔ i ka walan sɛmɛ ka bɔ parti la surtout parti min yɛrɛ tun kɛra tɛmɛsere ye k'a fɔ parti min bɛ ka sifinnakaw yanga politique bunako kɛnɛ kan.
Ayiwa ɛɛ i yɛrɛ b'a dɔn waati min na i y'a ɲini n ka na plateau kan pour que ka nin kuma kɛ n ye a ɲini i fɛ a ka bila don wɛrɛw la n y'a ɲini i fɛ fana cogo bɛɛ la wasa an kana nin kuma in kɛ nka a ka kan bi n ka se ka dɔɔnin fɔ a ko la ka d'a kan ne tun tɛ fɛ ka n da don a la nka n y'a ye k'a fɔ ni n ma ɲɛfɔli dɔɔnin kɛ ka ca a la fɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ n dɔn minnu fana bɛ n lajɛ la yɔrɔ jan minnu tɛna se ka faamuyaliba sɔrɔ a la eh, n bɛ min f'i ye Musa depuis Ala ka n da n ma deli ka nin juguya ɲɔgɔn ye depuis Ala ka n da n ma deli k'a ye k'a fɔ jamakulu dɔ kɔnɔna la maaw bɛ se k'u labɛn k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ juguya fo ka se nin yɔrɔ ma i b'a dɔn ADP Maliba kɔnɔna la foyi tɛ yen n ma min kɛ parti ye foyi tɛ yen n ma min kɛ wasa dɔrɔn ADP Maliba fana ka se ka tɔgɔ sɔrɔ a ka se ka sigi jamana kɔnɔ ka kɛ fɛnba ye nka plus n bɛ k'o kɛ plus n y'a ye k'a fɔ maaw bɛ ka don juguya kisɛ bilen na ka ɲɛsin n ma tɛ tɔndenw bɛɛ ye dɛ nka dɔw bɛ yen nɔ fanga bɛ minnu na parti in kɔnɔna la minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni ne an tɛna se ka bɛn wagati sera n y'a mɛn yɛrɛ k'a fɔra ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ Cheick Oumar Diallo ka ko la ko ŋaniya min b'a kɔnɔ o ye ka parti minɛ de a tigi la n ko e ko fana n ko o tɛ kumaden ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ don o kɔni kuma fɔli la i t'i ɲali kɔ N ye n t'o la o kɛra o ma kɛ kɔsa in na dɛ a bɛ a ka ca ni san kelen sisan nɔ n ye n t'o la n y'a ye k'a fɔ ni bɔliw bɛ kɛ ka taga région kɔnɔ bɛɛ bɛ don a la fo jeunesse n y'a ye k'a fɔ ni ko caman bɛ kɛ a kɔnɔna la bɛɛ da bɛ don a la fo ne yɛrɛ n m'o si minɛ ba la n continuera ka n ka baara kɛ ka continuer cogo bɛɛ la ka ɲɛ yira kɛnɛmamɔgɔw la ɲɛ min b'u laɲɛbɔ an ka tɔn fɛ nka o bɛɛ kɛlen o bɛɛ la kuma wɛrɛ tɛ fɔ la aa nin kɔni n'i y'a ye nin bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a ye nin bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ c'est parce que a bɛ ka yanga mɔgɔw kunna de n y'o fana lamɛn ten parce que i b'a dɔn politiki baara la kuma bɛɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ n jɛnna n'a bɛɛ ye n continuera ka baara kɛ don min na n y'a ŋaniya siri k'a fɔ n bɛ ɲɛsin sigida duurunan ɲɛmɔgɔya ma ne député kala tigɛ ayi député kala n kan t'o ma a bureau yɛrɛ a bureau yɛrɛ ɲɛmɔgɔya n ye baara de kɛ ka terrain minɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u lada n na ka tila k'u lada tɔn na bureau sigi wagati ala ye n garisɛgɛ don bureau ɲɛmɔgɔya la o kɛlen n ye a yira k'a fɔ n bɛ fɛ yɛlɛma ka don parti maracogo la sigida duurunan in kɔnɔ walasa se min bɛ deli ka kɛ ADP bolo o sigida duurunan in kɔnɔna la dɔ ka fara a kan fɛn kana bɔ a la ɔ n y'o ŋaniya siri waati min na ala barika la an ye baara caman kɛ dɛ n kelen ma baara kɛ ni maa caman y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye an jilaja walasa an tɔgɔ kɔni ka mɛn fan bɛɛ ɛ ja o bɛ ka kɛ wagati min na dɔw fana bɛ ka continuer n'u ka o kuma kelen in ye k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ne bɛ nin baara in bɛɛ la ŋaniya wɛrɛ foyi tɛ ne kɔnɔ ka ko dɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye n ka parti minɛ a tigi la o kumaw ca cayara ɲɔgɔn kan fo ka na se wagati min ma n ye a yira k'a fɔ a waati sera an ka section min tun sigira a ka lajɛ dɔ labɛn lajɛ min bɛ kɛ lajɛ ye min ma deli ka kɛ parti kɔnɔna la, k'a fɔ k'an b'an ɲɛsin palais de la culture ma k'o ta k'o fa fo k'a fɔ k'a fara tɔn in tɔgɔ la ani tɔn in tigi tɔgɔ la, ɔ o ŋaniya sirila waati min na dɔw fana ye o ye problème ye u ye baara sugu bɛɛ dan kan ka na a kɛ laban na fo u donna dɔw n'u hakili cɛ pour que olu ka funteni sigida duurunan in kɔnɔna la ɔ waati kɔnɔna la n y'a ye k'a fɔ hakilina min bɛ ka fɔ pour que ka ne ni pati ɲɛmaayaso in ka dingɛ sen ka taa fɛ O hakilina in yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ pati ɲɛmaasoba yɛrɛ ɲɛmaabaw yɛrɛ kunkolo la ɔ waati min na an y'an ɲɛsin palɛ ta in ma gɛlɛya sugu bɛɛ donna a baara la a gɛlɛya selen yɔrɔ dɔ ma ɔ minnu funtenina minnu lafuntenina a mɔgɔw u ye ko bɛɛ kɛ pour que palɛ tali a ka bɔ a ma o dun y'a sɔrɔ mali bɛɛ y'a mɛn k'an taatɔ don palɛ la k'an bɛna an kunda ko in kan ɛ ko ko in bɛna kɛ fana ka bɛn ni waati ye waati min b'a to an bɛ se ka fɛn fɔ jamana ko la fɛn min bɛ kɛ jamanadenw hakilina ye wa fɛn min bɛ kɛ mali yɛrɛ dɛmɛni taasira ye U funtenina u wulila ko f'a ka bɔ a ma n ko n jɛra n'a ye n ko baasi foyi t'a la ni aw ko aw tɛ fɛ o ka kɛ n ko problème t'a la n ko nka kɔmi kɛnɛ tara ɔ ne yɛrɛ fana bɛ tɔn wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ pati politiki ye nka tɔn don tɔn min bɛ se ka a baara kɛ ɔ a tɔndenw an farala ɲɔgɔn kan an y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka meeting K'a kɛ mitinba ye bɛn ni basigi kama jamana kɔnɔna la n'o b'a fɔ a ma le meeting pour la paix et la stabilité ɛ wasa dɔrɔn k'o baara in fana gɛlɛya an bolo k'o tiɲɛ an bolo ɛ dɔw wulila tuguni ka ko bɛɛ kɛ pour que k'an mangoya commune kɔnɔ u laban nana laban min na ka pati sariya sɛbɛnw bɛɛ ta k'u fili kɛrɛfɛ k'a fɔ k'olu ye ne gɛn ka bɔ section ɲɛmɔgɔya la wasa dɔrɔn ni minnu bɛ ka jɛ ka palais baara labɛn olu ka décourager o palais in maa si kana taa kɔnɔna la Cheick Umar Jalo ne ka malo n ma kuma n ye n de n ye continuera baara fɛ Ala barika la ni n jɛɲɔgɔn minnu jɛra k'a baara kɛ u bɛɛ y'a kɛ ni kɔnɔnajɛyaba de ye o kɔnɔnajɛya kɛra sababu ye malidenw an ye wele bila minnu ma Mouvement ko kura tɔgɔ la, an m'a bila mɔgɔ si tɔgɔ la, an m'a bila tɔn si wɛrɛ tɔgɔ la, ko kura tɔgɔ la, Ala barika la, an sera ka Maliden, n tɛ hali a hakɛ dɔn parce que palais fara fo ka taa kɛnɛ ma, kosɛbɛ, ɔ o baara bannen, n ye n da tu ko in na k'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔ de kɛra, ɛ min kɛra n na yanni nin meeting cɛ, sariya sɔsɔra fo k'a fɔ k'a sɔsɔra n ye ko in lajɛ n ko wa n ko sariya sɔsɔ min don a bɛ ka bɔ parti ɲɛmaayaso de la o y'a sɔrɔ n bɛ k'a ɲini ka dɔw préserver parce que jɛɲɔgɔnya la n tɛ fɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ ma ten dɔrɔn n b'a préserver a k'a ɲini a ka solution sɔrɔ ko in na ee kalo kelen bɛɛ tɛmɛna presque kalo kelen mɔgɔ si ma sɔn k'i da don a la fo u ye commission dɔ de sigi commission min nana a fɔ n sigilen ɲɛna ko ayiwa ko sariya sɔsɔ in ko hali ni tiɲɛ don k'olu kɔni t'u da don o la k'olu bɛ min fɔ ne ye dɔrɔn ko ne ye bɔli min kɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛ ani médiaw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka nin baara in kɛ ko ne ka yafa deli o tigiw fɛ n ko ne bɛ yafa deli u fɛ cogo jumɛn sariya de sɔsɔra wala sariya ma sɔsɔ n ko jaabi ka di yan o ko la ko non ko o kuma kɔni ko k'o bila ko k'o kuma in bila ko ne ka yafa de deli ɔ ne fana y'a ye k'a fɔ vraiment ni tɔn sera o yɔrɔ ma juguya ani binkanni o mana kɛ mɔgɔ la fo ka se yɔrɔ min ma fɛn kelen min bɛ se k'i kisi o sugu ma o tɛ foyi wɛrɛ o ye parti sariya sɛbɛnw de ye o ɛ n'a fɔra ko an ka ɲina parti sariya sɛbɛnw kɔ ko yɛrɛsagokɛ dɔrɔn de bɛ kɛ tɔn kɔnɔna la ɔ ne kɔni ne tɛ se ka to o tɔn sugu kɔnɔna la bon depuis n y'o de kɛ sa halisa maaw bɛ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ mankanw ci k'a fɔ k'u bɛ n dɔgɔya k'a fɔ k'u bɛ a ɲini k'u bɛ n malo mais Ala bɛ ko o ko la o de ka ɲi wa o de ye tiɲɛ ye. Ok i bɔra ka kuma minnu fɔ an y'a ye min ye parti ɲɛmɔgɔsoba yɛrɛ kun bɔra laseli dɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko mankan fɛn o fɛn bɛ parti in kɔnɔ yan bi bi in na ko ni jɔyɔrɔ kɛlɛ tɛ ko wariko don i bɛ se ka mun fɔ o fana ko la aw ta y'a jumɛn ye a la? Ne kɔni bolo vraiment o ye fili kuma ye quoi parce que maa o maa bɛ ne kɔni dɔn Maa o maa ye ne ye politiki baara la i b'a dɔn k'a fɔ ne b'a kɛla ni dusukun jɛlen de ye wa n b'a kɛla ni conviction dan de ye c'est-à-dire que hakilina dɔw bɛ yen nɔ n dalen b'a la k'a fɔ ni n sera k'a hakilinaw latɛmɛ n ka tɔn kɔnɔna la n'a hakilinaw fana tara ba la jamana kɔnɔna la a ka ca ala fɛ a bɛ se ka lafiya lase jamanadenw ma a bɛ se ka mali fana lafiya ɔ ne o kɔnɔna la o ma diya maa o ma f'u bɛn'a fɔ de ko jɔyɔrɔ ko ani wari ko vraiment c'est regrettable a bɛ ne kɔni aa non nin kuma ninnu ye n dabali ban dɛ a ye n dabali ban fo k'a fɔ n dabali banna ka d'a kan hali an filɛbaga minnu bɛ yen nɔ bi n'a dɔw bɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔna la halisa olu b'a dɔn fɛn dama minnu kɛra parti kɔnɔna la fo ka na se don min na ne bɔra a kɔnɔ fɛn dama minnu kɛra n'o y'a sɔrɔ ne ta ye wari ko ye n'o y'a sɔrɔ n ta tun ye jɔyɔrɔ ko ye bi ko y'a to n taara dɛ bi ko y'a to n taara nka n ye nin bɛɛ kun ka d'a kan n y'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ o ye ko dɔw bɛ yen nɔ c'est avec le temps que ça vient mais tant que sariya kɔni bɛ yen nɔ tant que tɔn kɔnɔna sɛbɛnw olu bɛ labato la ayiwa a ka ca ala fɛ baara ka kɛ dɔrɔn baara ka kɛ mais n'o o kuma sugu de bɛ fɔ vraiment moi ça me ça me désole ok i bɔra k'a fɔ mouvement ko kura An bɛna don a la sabula an y'a ye ADP Maliba ka page kan min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an y'a ye sɛbɛnni dɔ kɛra k'a jira k'a fɔ mouvement ko kura kelen min bɛ yen ko o bɛ depuis san ba fila ani tan ani segin ee a jirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'o mouvement récupérer wa a tigi y'a sɛbɛn tuguni gafe kɔnɔ k'a fɔ ko bon mouvement ko kura ni fɛn fɛn bɛ yen ko u k'u hakili sigi u ka to u ka mot d'ordre kɔnɔ a tɛna se ka kɛ cogoya si la ko maa wɛrɛ ka na récupération kɛ a kan wa a bilala ADP Maliba page kan wa bolonɔ min b'a la o ye mamadu a dɛmɛ ye o de ye bolonɔ k'a la aw dun ko kura nana cogo di fo ka na fɔ ADP ko banna fo ka na tuguni ni samasama nin donna mouvement kan mouvement ye jɔn ta ye au juste i b'a dɔn mouvement hakilina de don Mouvement créera waati min na, o ka fɔ o ka jɛya, ni mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a fɔ k'u b'o sɔsɔ, o tɛ maa wɛrɛ ye, o ye parti yɛrɛ président d'honneur de ye, ni hɔrɔnya bɛ yen, ni tiɲɛ fɔli kɛnɛ bɛ yen nɔ, ayiwa a ka ca Ala fɛ, n bɛ min fɔ la, n ma d'a la ni n bɛna fili don a la, mouvement créera k'a sabu kɛ waati dɔ kɛra parti kɔnɔ, Maaw kɛlen k'a ye n cɛ sirilen bɛ cogo min na faso baara la n cɛ sirilen bɛ cogo min na patiko in na u tun bɛ fɛ ka don pati in kɔnɔ nka patiw donni tuma dɔ la a ka gɛlɛn n tɛna a fɔ o ye ADP Maliba in kelen ye dɛ nka pati caman bɛ yen nɔ doncogo ka gɛlɛn bon ne dun malomamɔgɔ caman bɛ yen nɔ n tɛ se k'a fɔ minnu ye cogo si la ko doncogo t'u la tɔn in kɔnɔ n'o tɛ u b'a fɔ ko n bannen de don u ka don u bɛ n filɛ cogo wɛrɛ la o kama n taara se parti président d'honneur yɛrɛ ma n ye nin kuma kelen fɔ a ye n y'a yira a la k'a fɔ nin gɛlɛya de bɛ n kan donc pour que ka nin gɛlɛya bɔ yen n malomamɔgɔw kana tigɛ n na u kana n ye cogo wɛrɛ la a ka di n ye ka nin fɛn in sigi walasa a tigilamɔgɔw ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la donc u b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ ko kelen de la n y'o fɔ a ye a yɛrɛ fana ko ko ayiwa ko o gɛlɛya dɔ b'ale kan ko ni ne sera ka nin kɛ k'ayiwa alihamdulilayi n'ale ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ fana minnu fana bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ pati donni na k'ayiwa k'a b'a ɲini n fɛ n k'u bisimila n fɛ yen a wagati la n wulila n tɔgɔ ɲini tɔn na tɔgɔ in ni mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini dɛ n kelen de ye tɔn in tɔgɔ ɲini n ye tɔn in tɔgɔ fɔ pati ɲɛmaaba ye waati min na a ko ko tɔgɔ in ko est-ce que tɔgɔ in ka ɲi ee ko tɔgɔ in bɛ cogonin dɔ la dɛ ko n t'a la n ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini n ko président n ko nin ye ne diyanye tɔgɔ de ye n b'a ɲini i fɛ i k'a to an k'a kɛ ten a ko non tɔgɔ wɛrɛ ɲini N y'an t'o la jama firila n kan fo ka se firili sugu min ma i tɛ se ka i jɔ tuguni k'a fɔ k'i bɛ mɛn tɔgɔ ɲini na n ye tɔn sigi n ye mɔgɔw wele n k'a ye na an ka nin kɛ a waati la ale fana ka mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ minnu welela fana an ka na an ka tɔn in nataa Ɛ ni ne ye pati secrétaire politique ye a waati la ɛ n'an taara se élection waati ma ɛ ni ne bɛ tɔn min na kɔni o tɔn kɔni kandida kɔni tɔn bɛ tugu o de kɔ o ye jagoya de ye o de kama an ye sɛbɛn o sɛbɛn bɔ an ko a sɛbɛnw kɔnɔna la ko kura avec Aliou Boubacar Diallo changeons de cap mais o kɔrɔ tɛ ko tɔn sigira o dɔrɔnpe de kama o kɔrɔ ye de tɔn ɲɛmaaba tɔn sigibaga ale y'a ɲini an ka taga ni nin sara ye sinon tɔn sigira ni hakilina min ye a ko daminɛ o tɛ foyi wɛrɛ ye dɛ jamana marako ɲuman poromosiyɔn kɛli ani mantalitew falenni jamana kɔnɔna la a sigira n'o kan de ye a sera election ma an y'a fara kan k'a fɔ an ka nin hakilina in an ka faamu na a hakilina in bɛ se ka défendre ni ADP candidat ye donc an b'a kɔ ɔ bon donc sisan nɔ ee ni waati sera ne yɛrɛ mun ye tɔn ɲɛmaaba ye n'u b'a fɔ a ma coordinateur national ni ne bɔra tɔn kɔnɔ E mais est-ce que tɔn a vocation à être éternellement un club de soutien non je ne pense pas mɔgɔw ka lecture tɛ kelen ye dɛ mɔgɔw ka lecture tɛ kelen ye dɛ mais ala b'a dɔn kira b'a dɔn parti ɲɛmaaba fana b'a dɔn tɔn in sigira k'a sabu kɛ ne tun bɛ fɛ ka kunbɛn yɔrɔ de sɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔw minnu tun bɛ fɛ ka don tɔn kɔnɔ minnu ma deli ka se ka doncogo sɔrɔ a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ ye minnu nana k'a fɔ k'u bɛ don yɔrɔ dɔ la mali sigida dɔ kɔnɔna la u ma se ka yɔrɔ sɔrɔ e mais ni n ma solution ɲini o la mɔgɔw bɛ tigɛ ne de la donc ko in filɛ nin ye bi n bɛ min fara a kan n'i y'a ye nin mankan bɛɛ bɛ kɛ la ko ko kura ye an de ta ye ko kura ye anw de ta ye dɔw de bɛ fɛ k'i yɛrɛ k'a tigi ye kuma in kun tɛ foyi wɛrɛ dɛ kɔnɔnafili kuma de don parce que depuis n bɔra tɔn kɔnɔna la u tun sigilen bɛ n'a ye ko n bɛna min kɛ n m'o kɛ u tɛ taafan dɔn n na u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ n bɛna fara mɔgɔ dɔ kan u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka kɛ fɛn ye u ma foyi faamuya donc pour que dɔrɔn ka se ka n destabiliser ka n jɛɲɔgɔnw destabiliser u ye ko kelen mun tenter yanni le 19 juin meeting cɛ palais la u bɛ k'o ko kelen in de segin o ko kelen in de kan. Mais ni ala sɔnna a ma kuma kɔnɔna la n bɛ tila ka don détail wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛna faamuyali caman di an filɛbagaw bɛɛ ma surtout i bɔra k'o fɔ ne ye hakili b'a la don min an bɔra meeting na palais la i bɔra k'a fɔ mɔgɔw bɔra sabula a ye mɔgɔ caman démarcher c'est-à-dire an y'a ye personnel caman tun bɛ yen c'est-à-dire hali activiste ka fara i n'a fɔ Ras Bath ninnu Abdoul Niang ninnu Issa Kaou Djim ninnu c'est-à-dire fɛn fɛn ko o bɛ nin camancɛ fanga soutenir a ye bɛɛ inviter ka taa palais la o don nka o kɔfɛ i ye kunnafonidilaw wele min ye torokɔrɔbugu a ka siège la ne hakili b'a la o don ne yɛrɛ ye nin question kelen poser n ko bon i ye nin bɛɛ fɔ ko nin bɛɛ kɛra i la parti kɔnɔ e dun ye démonstration de force kɛ est-ce que don nataw la an tun bɛ se ka sigi n'i ka démission ye mais o don i yɛlɛla i ko non k'i ma miiri k'i bɛ démissionner mais nin ko bɛɛ kɛlen sisan Cheick Diallo bi bi in na e ka yeta ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ kɔnɔ sabula ni ye sifinna ka ca de ye démission ca bɔra k'a fɔ cɛ min tun ye président parti yɛrɛ ɲɛma o fana kɛra fo ka taa procès la fo ka taa kiiri la a la o bɔra o y'a ka mouvement créé e min fana commune cinq kɔnɔ c'est à dire i ye jamatigi ye i bɛ bɔra ka fɔ tuma i ka kɛmɛ ka baara caman kɛ jama b'i kɔ e fana tilala ka walan sɛmɛ nin cogo la est ce que an bɛ se k'a fɔ bi parti in vraiment Parti min don mɔgɔw k'u hakili sigi ni parti min wuli cogo ye ko o bɛna se ka ɲɛ aw bolo ne kɔni tiɲɛ na u ye ne lasiran u ye ne lasiran dɛ ne yɛrɛ de vraiment n tɛ k'u kɛlɛ n tɛ fɛ k'u kɛlɛ n ko dɔrɔn de n ko n bɛ n ka sira taama n yɛrɛ ye n bɛ bɔ tɔn in kɔnɔ k'a sabu kɛ ne ka faamu na sariya mana sɔsɔ fo ka se yɔrɔ dɔ ma ko solution tɛ ɲini o la o tɛ tɔn ye ne bɛ se ka to sigilen tɔn min kɔnɔ mais ni n y'o fɔ o sera kɛlɛ ma est ce que o sera nin bɛɛ ma ne ye min faamu vraiment c'est à dire que on dirait que foyi wɛrɛ t'u ni kan ni ne ka ko tɛ Mais ne ye page tourner ADP page vraiment n y'a tourner ɲɛsinnen bɛ min ma n'o ye ko kura ye n b'a ɲini u fɛ u kana n'a fɔ k'u bɛna n don sama samali ni kɛlɛ fu dɔ la fɛn nɔfɛ fɛn min ye mouvement dama de ye e k'i miiri parti page officielle kunturu de ka wuli ka bɔ pour que ka position ta mouvement gansan dɔ ka ko la mais o ye kabako de ye ne bolo, est ce que nin gɛlɛya in bɛɛ daminɛnen e sera parti ɲɛmɔgɔ ma min ye président d'honneur ye Abubakari walasa a ka se ka kuma a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na parce que il me semble que nin ko in est ce que i sera a ma walasa a ka se ka sigi ka kuma k'i ka gɛlɛya mais n bɛna min f'i ye ee n sera a ma n sera a ma yanni meeting yɛrɛ cɛ parce que N ye ŋunuŋunukan caman mɛn ŋunuŋunukan minnu ye n tɔɔrɔ ka n tɔɔrɔ fo k'a fɔ ko n tɔɔrɔla a ŋunuŋunukan ninnu dɔw yɛrɛ tun tɛ maaw tun bɛ k'a ɲini de k'a fɔ ko ne bɛ ka fɛn dɔ ɲagami min ka kan ka se olu ma min tɛ ka s'u ma n taara f'a fɛ yen a kɛra seere de ɲɛna o n k'a ma n k'i ye mun di yan warijɛ la k'a ka taa commune cinq kɔnɔ k'a ma taa i ye mun de di yan n k'i ye mun di yan n k'i ye forage kɛ walayi n b'i fo i ni ce ka d'a kan i bɛ ji di mɔgɔ minnu ma o ye ko ɲuman de ye i y'a k'i yɛrɛ de ye n k'i ye don kɛ CSCOM kɔnɔ o ɲɛna o ye ko ɲuman ye n ko i ye bourse fila di mɔgɔ ma pour que k'u dɛmɛ kalan na n k'o ye tiɲɛ n ko mais i ye warijɛ jumɛn di yan a yɛrɛ k'o kama ko k'ale ma deli k'o fɔ mɔgɔ ye Ko bon ko donc n ko i kuma cogo n'i b'a fɔ fan bɛɛ fɛ n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ commune cinq ye n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Cheick Oumar ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ don mɔgɔw kun na de k'i ye milliard de di yan i dun ma foyi di yan i b'o dɔn ne b'o dɔn n bɛ segin a kan bi maa si tɛ se k'an sɔsɔ o la donc c'est pour dire que depuis o fana kɛra n y'a ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ fɛn minnu bɛ a yɛrɛ kunkolo kɔnɔ minnu ye hakilinaw ye i n'a fɔ n ye min mɛn ko ne bɛ ka baara kɛ pour que ka parti minɛ a la donc a ye ko to nin ka kɛ cogo min na tan a ye n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ wa a ye n ban kosɛbɛ parce que ne tɛ se k'a ye cogo jumɛn nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo kelen kuma kelen mot kelen a ma placer ɔ donc vraiment ça ça veut tout dire n'o n'o o kɔrɔ kɛra min ye o kɔrɔ ye de i yɛrɛ ta parce que jigi foyi t'i la jigi t'i la sariya kunda jigi t'i la tɔn ɲɛmaa kunda i bɛ mun k'o kɔnɔ bilen donc taara n bɛ sisan nɔ n bɛ ko kura kɔnɔna la fana ɛ u bɛ wuli o fana la ko fo diyagoya ko y'u ta ye ɛ mais o tuma la ɛ mun don ok an y'a ye bi fana walan dɔ sɛbɛnna ma naani ɲɔgɔn ye walan sɛbɛn ka bɔ min ye jɛkulu kɔnɔna na ye est ce que o mɔgɔ ninnu ni e bɛ ɲɔgɔn kalama bon tu sais ne ni mɔgɔ caman de jɛra ka don parti kɔnɔ ye parce que eh, n y'a fɔ a ye cogo min na tɔn ko kura sigi tuma maa o maa a camanba minnu tun ma se ka doncogo sɔrɔ u yɛrɛ la parti kɔnɔna la ne ye continuera ka contact garder n'a caman ye élection deux mille dix-huit tɛmɛnen kɔ congrès selen deux mille dix-neuf ne de ye kɛlɛ kɛ pour que a tɔnden fanba u ka se ka don parti CE kɔnɔ n'o ye comité exécutif ye a caman ka se ka don parti jeunesse bureau national kɔnɔ a dɔw ka se ka don musow ka bureau kɔnɔ a dɔw ka se ka don sigida la bureau kɔnɔna la donc u caman de donna u caman de donna ɛ n'a dɔw bɛ yen bi n'olu ko ko nin ko mun kɛra tan ko ma bɛn o fana ma k'u bɛ bɔ est ce que o kɔrɔ ye ko ne bɛ ka mɔgɔ bila ka démissionner ne mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ bila ka démissionner o mɔgɔw de don dɔrɔn minnu y'a ye k'a fɔ vraiment olu donna tɔn kɔnɔ min kama o tɛ yen bilen donc u b'u yɛrɛ ta mais o tɛ kɛlɛkun ye o fan si tɛ kɛlɛkun ye o tɛ foyi wɛrɛ ye k'a fɔ n ye position falen parti ko la donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye o de la depuis n bɔra hali n taalen Renouveau plateau kan u ye question sugu bɛɛ poser pour que n ka kuma u ye diɲɛ fɛn sugu bɛɛ fɔ pour que ka n pousser n ka kuma jugu fɔ ou bien n ka kuma fɔ minnu bɛ n rattraper don dɔ la mais ne t'o mɔgɔ ye ne t'o mɔgɔ ye n ye fɛn fɔlɔ min kalan politigi la o tɛ foyi wɛrɛ ye fɛn bɛɛ kɛ ni hakilisigi ye fɛn bɛɛ kɛ ni jateminɛ ye donc bi eh, n ye min kalan ko récépissé dɔ bɔra mhm. soi-disant mouvement ko kura tɔgɔ la récépissé mun soi-disant a datelen don le 27 juillet mhm. o tɛ récépissé o o ye date de dépôt de ye mm. o ye dati mun na u taara dossier introduit o dati in o coïncidence ni dati min coïncidence don ni ala sɔnna a ma o tɛ foyi wɛrɛ ye don min na n ko hɔrɔnya la parce que politigi bɔlen kɔ ne ni pati ɲɛmaaba ɛ baara de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fana o ka d' a kan n bɛ baara kɛ a ka société an bɛna se o ma n'ala sɔnna n bɛ baara la o de kɔnɔna la

mais n'o y'a sɔrɔ administration kɔni tɛ circuit ye n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de b'a la an k'a kɛ par exemple wariko de b'a la ou bien fɛn wɛrɛ ala ko tiɲɛ a ka se pati ɲɛmaaba ka se ɲɔgɔn tɛ ne ye mais ne dalen b'an ka mali administration na donc ne b'a dɔn k'a fɔ nin ko in na hakili sigilen don hakili latigɛlen don fo k'a fɔ ko hakili tigɛ latigɛlen don donc vraiment débat min bɛ yen non on verra mais vraiment n bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn U k'an to yen walayi n tɛ k'u kɛlɛ n tɛ ka juguman foyi ɲɛsin u ma n bɛ min kɔ dɔrɔn c'est que ka baara kɛ faso ye k'an jilaja fana ni maa minnu jɛlen bɛ hɔrɔnya la an ka to ɲɔgɔn bolo tɔn kɔnɔna la tɔn min b'an na taa ɲɛ mais n' u bolo fana ko jama in ko a bɛ ko kura kɔnɔ kun wɛrɛ de kama ayiwa u kɔni u bɛ fili la dɛ parce que jɛɲɔgɔnya de bɛ ne yɛrɛ an'a caman cɛ u tɛ tugu la ne kɔ dɛ u bɛ tugu la hakilina min kɛlen bɛ ka anw jɛ o hakilina in tɛ mɔgɔ tɔ tuguli ye mɔgɔ kelen kɔ o hakilina in y'a fɔ cogo min na o ye de ka jamana marako ɲuman poromosiyɔn kɛ k'an jilaja fana mantalitew ka falen faso kɔnɔna la an jɛlen bɛ o de kan wa o de kɔnɔna la an kɛlen bɛ k'an ɲɛsin Seremoni ma samedi don nata sibiridon nata le 14 août CRES kɔrɔ kɔnɔna la badalabugu kulu sanfɛ seremoni min senfɛ an bɛna tɔnden caman accueilli mouvement ko kura kɔnɔ o kuma in de fɔra dɔrɔn même pas une heure après paraw u bɔra n'u ka déclaration ye non ko kura y'an de ta ye ko kura y'an de ta ye ɛ tɔn kelen kama nin bɛɛ fo parti page officiel Donc walayi ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la terminé n'i bɛ se a f'u ye quoi ni maa si tɛ kɛlɛ la ne bɛ min kɔ dɔrɔn o ye lafiya de ye parce que n y'a f'i ye cogo min na aa juguya juguya juguya sugu dɔ bɛ yen nɔ Ala kan'a se maa si ma. I bɔra ka gɛlɛya ninnu fɔ sabula i ka kuma kɔnɔna na i y'a jira o don o don in kelen ma k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu daminɛna depuis a fɔra k'a bɛ taa kalata la ko ko sugu bɛɛ kɛra walasa k'i sen bɔ min ye député kalafili ko in na Miniti damadamani kɔnɔ i bɛ se k'i da don o la k'o walawala ko nin kɛra cogo di et puis bi bi in na yɛrɛ parti kɔnɔna na e ni ɲɛmaa ni jɔn ni jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na parti kɔnɔ bon ne kɔni ka faamu na ne ni hakilina min wulila waati min na kalata kɛra wasabulon ko la hakilina ma kɛ dɔ wɛrɛ ka se ka n ka sigida servi Ka se ka n jilaja wasa n ka sigidala kumaw ka se lase jamana ɲɛmaabaw ma ka n jilaja wasa baara min bɛ kɛla faso kɔnɔna la n k'o dɔn n k'o lasegin sigidala mɔgɔw ma ɛ nka n bɛ min f'i ye bɛɛ m'o faamu ten dɛ dɔw y'a faamu k'a fɔ de a bɛna tɔgɔ kura sɔrɔ a bɛna tɔgɔ kura sɔrɔ wa c'est possible de k'a ka gagner dɛ donc an k'an jilaja an ka solution dɔ ɲini o ko la depuis don min na ne démissionnera n'a dugusɛjɛ u ka tɔn in ɲɛmaa dɔ bɔra ka n'a fɔ ko nin problème bɛɛ wulila ne da la ko parce que ko ne tɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ ka ɲɛ a ye président d'honneur tɔgɔ fɔ la a ye parti président tɔgɔ fɔ la depuis o waati ne y'a faamu k'a fɔ mais vraiment jaa min bɛ ka fɔ n ye depuis salon o kuma in de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka don u yɛrɛ kun na ayiwa n'an ma cɛ in lajɔ ten a laban bɛna parti ta ne dun ta t'o ye walahi vraiment n bɛ segin a kan terminé a f'u ye u k'an to yen sa n sɛgɛnna n sɛgɛnna n jɛɲɔgɔn fana bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna bi an b'an ka nisɔndiya n'an ka tɔlɔn n'an ka yɛlɛ n'an ka baara kɔnɔna la k'an b'an ka tɔn kokura k'a lataa ɲɛ u bɛ wuli o fana la k'u bɛ n'o kɛ mankanfu ye u k'a to yen vraiment u k'a dabila vraiment u k'a dabila n tɛ foyi nɔfɛ ni hɛrɛ ni baden tɛ o de kama vraiment eh, n sɔnna su in na ka nin kuma kɛ pour que k'a message las'u ma vraiment u k'an to yen vraiment u k'an to yen walayi ni juguya b'u bolo ne fan fɛ vraiment n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ n ye min k'u la u k'a dɔn k'a fɔ vraiment o tun tɛ ŋaniya ye quoi N ye baara de kɛ dɔrɔn walasa parti in ka se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ nka n'a sera waati ma n yɛrɛ ka principe ni n ka conviction bɛ ka sɔsɔ mais n tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni yɛrɛ ta tɛ n bɛ taa de parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ n lajɛ la mali kɔnɔ ni mali kɔ kan minnu b'a jira tuma bɛɛ k'u dalen don n na minnu b'a jira tuma bɛɛ k'olu ɲɛ bɛ ne la cogo min na ko conviction dɔw bɛ ne la mais ni ne y'a jira ni ne y'a fɔ kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko parti sariya sɛbɛnw sɔsɔra ka tila ka n ka dalu bɔ ko dalu ko ne bɛna ɲina o bɛɛ kɔ ka to o tɔn kelen kɔnɔna la o cogo in na mais hali tɔnden minnu bɛ parti in kɔnɔna la u bɛɛ bɛ tigɛ n na bɛɛ b'a fɔ mais nin ye mɔgɔ sugu ye jaa an bɛ a filɛ mɔgɔ sugu min ye jaa o tɛ donc vraiment mɔgɔ n'i b'i miiri la c'est-à-dire sini na fɛn dɔw bɛ yen i b'i jija i kana don o kɔnɔ n m'a fɔ n tɛ fili ko la dɛ n m'a fɔ ko n tɛ erreur kɛ dɛ nka vraiment n ye a f'i ye cogo min na ne ye min faamu politique la fɛn bɛɛ ye hakilisigi ani jateminɛ de ye donc bi vraiment n b'a ɲini fɛn o fɛn bɛ ka continuer ka n kɛlɛ parce que u tɛ n tafan dɔn u ka ne tafanko in to yen quoi u k'a dɔn k'a fɔ ne tafanw o tɛ maa si ɲɛsira la ni ne yɛrɛ ani an ka tɔndenw tɛ donc vraiment u kana miiri fana ne wulilen de don ko n démissionnera ko n bɛna don guerre de la non j'ai d'autres problèmes à gérer mali bɛ position min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ degkun ni d min kɔnɔna la bi bɛn ɲɛ b'a la n'a fɔra ko o tan kɔnɔna la an yɛrɛ paz tun ye emisɔn ye an u bilisisilen don ka nin emi in ticɛ bɛ kɛ nin kuma in na ka sɔrɔ faso ko bɛ an ɲɛ mɛ n' yɛrɛ hɛrɛɛya n yɛrɛ hɛrɛɛya mɛ n ko kunun a cilen ma ko pati paz ofisili dɔ de ye nin fɔ n ko mɛ ko n nɔ de min' a fɛ I nɔrɔri de min' fɛrike don donbe fatigi kɔmisa e de sɛc an ppɛreman san bɛ mɛ de bato dare mɛ kansi pati ɛ alaba ye jumɛn ye n ka mali bila
da kɔrɔ i bɔra ka min fɔ sisan don dɔ t' la aw ka yeta ye jumɛn ye nin ko kura ko in na ayiwa n y'a fɔ cogo min na sama samamani daminɛɛna fɛrɛma an kɔni an tɛ sama samamali fɛ an bɛ min kɔ mun ko kura la o tɛ foyi ye wɛrɛ ye fɛrɛma mɔgɔw kan to an ka baara kɛ mɔgɔw k'an to an ka baara kɛ an y'a fɔ cogo min na an ye sɛbɛnw ladon pour que ka kɛ association politique de ye donc association politique min don n y'a fɔ cogo min na a objet an ye min kɔni fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka bonne gouvernance promotion kɛ ani ka changement de mentalité ɲini Mali la donc o hokumu de kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka restructuration dɔ préparer A restructuration kan ka daminɛ ni adhésion de ye adhésion préparelen don yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu na maaw y'a jira k'a fɔ a hakilina b'u la ka an dɛmɛ baara in na donc n'an tilala o adhésion na an bɛ bureau sigili daminɛ an mana bɔ bureau sigili la an b'an ɲɛsin faso baara ma ɔ an fana bɛ jateminɛ o la ka d' a kan An tɛ hali a dɔn élection bɛna kɛ waati min na donc an ka priorité pour le moment o tɛ foyi wɛrɛ o ye tɔn yɛrɛ sigili ko ɲuman ye ani ka se k'an da don ko la ko min bɛ kɛ sababu ye ka lakana lase jamana kɔnɔna la ko min bɛ kɛ sababu ye fana ka kalanko in ka solution sɔrɔ a la ka d'a kan haminanba don bi bi in na kalanko la ani problème fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛ k'an da don a la ni kalata waati sera ayiwa an ka kan ka jateminɛ minnu kɛ an b'o jateminɛw kɛ ka an ɲɛsin o fana ma oke d'accord an b'a lajɛ kɔmi sisan waati bɛ k'i tɔɔrɔ an b'a lajɛ n'an ye mɔgɔ fila sɔrɔ an b'o ta nɛgɛjuru sira la donc an b'a lajɛ ni régie labɛnnen don u ka nɛgɛjuru sira labɛn nɛgɛjuru sira min ye bi wɔɔrɔ ni duuru bi wɔɔrɔ ni duuru bi duuru bi duuru an b'a fɔ min ma le soixante-cinq cinquante cinquante o ye téléphone numéro ye donc aw mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw da don baabu la nin waati in na an lamɛnnen don segu mɔti sikaso ani gawo min ye fiɲɛ suru fɛ wa min ye jabaranin sira fɛ kɔni an lamɛnnen bɛ diɲɛ fan tan naani donc bi ka jira hakilijigin na k'a fɔ an ni sɛki umaru jalo an ni ale de bɛ jɛra ka masala masala min bɛ ka boli ŋunuŋunukan min tun bɛ a ka walan sɛmɛ ka bɔ min ye parti ADP kɔnɔna na donc nin waati in na minnu bɛ fɛ ka aw da don baabu la a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o de ye bi wɔɔrɔ ni duuru bi wɔɔrɔ ni duuru bi duuru bi duuru an b'a fɔ min ma le soixante-cinq soixante-cinq cinquante cinquante o ye tɛgɛrɛ numéro ye donc n'a bɛ fɛ ka aw da don baabu la a bɛ se ka weleli kɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allô
allô bonsoir tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min Ka weleli kɛ ka bɔ min bamakɔ falajɛ oke segin tɔgɔ kan ta
modibo oke modibo kɔnɛ oke modibo bisimila
oke bisimila modibo o modibo i bɛ se i bɛ se ka taa i bɛ ligne na an tulo b'i la

ee bɔn tan tɔgɔ ma ko
oke n'a fɔrasankɛ ni tile nimuru in ka ko fɛn kelen dɔɔnin nin waati in na dɔn a ye min fɔ sɛ a bi ye ka fɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sirala an b'o ta

taa i dusu suma taali ɲɛ fɛ n'o tɛ Ala bɛna tiɲɛ ban a bɛ si ka kuma fɔ a tɛ voilà ne bɛ se ka min fɔ ok question na o de ye O kɛda kɔrɔ bugun o mɛ sema na n'o bɔn n fila bɛ cotobisa dɔn in n'a fɔ moribugu kɔni tun ye min fɔ a y'a jira k'a fɔ moma ko kura daminɛ olu yɛrɛ y'u ba ci pur que muma ka se ka sigi ko ko mɔgɔ laban an bɛ mɔgɔ laban ta ala ala Oke n'a ko n'i taara a y'a jira k'a fɔ a bɛ ka n'a fɔ ma ko kura daminɛ u y'u ba ci n'a fɔ moriɔribo ko ne ye mɔgɔ fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ wɛrɛma mugan bɛ ninfɔ min na wɛrɛma i k'i cɛ siri a ka taa paseke jamana mago bɛ min na o y'o ye e ka ya de wɛrɛma den minnu bɛ fɛ ka jamana jɔ o y'ale ta ye bɔn ni fana taa mɔgɔ filanan min ye weele kɛ ale fana ta ye cobi ye A y'a jira k'a fɔ jamana bɛ danga min na vraiment il est temps que mɔgɔ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka jamana basigi parce que samasamani in n'a bɛ taa ni sira ka kuma bɛɛ tɛna kɛ i fɛ mais l'essentiel ma fɔ oo ye bon sisan ni ko in bɛ tɔgɔ min ko waati fana bɛ ka sɛnsɛn ka se waati dama sanga dama de tora yen mais nin bɛɛ la Cheick Oumar an y'a ye i ni min ye parti ɲɛmaaba aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara hukumu kɔnɔ i y'a fɔ cogo min mais bi o baaraɲɔgɔnya bɛ cogo di est-ce que bi bi in na nin démission in ma relation baaraɲɔgɔn est-ce que relation baaraɲɔgɔn relation fana affecter parce que politique bɛ yen mais baaraɲɔgɔnya bɛ yen mais est-ce que nin ko in kelen o kɛra sababu ye nin waati in na ka fiɲɛ don baara la kɛra tiɲɛ na a bɛ yɛlɛmaba de don mɔgɔw ka baaraɲɔgɔnya la ka d'a kan bon nin kɛra maa si tun ma sigi ni nin ye koyi maa si ma dɔn ko nin bɛna kɛ maa si diɲɛ maa si tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale tun dalen b'a la don dɔ ko ne bɛ kariya k'a fɔ ko n bɛ démissionner ka bɔ nin yɔrɔ in na parce que i b'a dɔn tuma caman mɔgɔw bɛ min jateminɛ u b'a fɔ de ayiwa comme a bɛ baara la cɛ bolo donc a bɛ sara dɔɔni ta yen nɔ faso ko in bɛ cogo min na vraiment voilà jɔnjɔn ko don donc a tɛna kariya nka ala ko tiɲɛ walayi n ye miiri fɛn kelen min na waati min na n bɛ démissionner o tɛ dɔwɛrɛ ye temps min passé parti in kɔnɔ vraiment vraiment a jouera n kan a jouera n kan ala ko tiɲɛ nka n ye miiri fɛn filanan min na o ye de n bɛ degun min kɔnɔ mais ne yɛrɛ ka côté tɛ o degun na dɛ n jɛɲɔgɔnw ani kanubagaw ani n filɛbaga minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen tora stress de kɔnɔ pendant plus de un mois don o don ne yɛrɛ bɛ hami de ye n jɛɲɔgɔnw ɲɛda kan don o don n bɛ siran de ye ani jatigɛ de ye hali n balimaw ɲɛda kan n ko aa n ko tɔn ko ma se nin ma dɛ n ko tɔn ko ma se nin ma donc n y'a décision ta ka sɔrɔ n ma n sara maa si la n ma maa si ɲininka fana a don yanni n ka démission déposer fana hɔrɔnya la n y'a ɲini ka parti président d'honneur k'a ye n ma se k'a ye n ma se k'a ye dɛ sinon n ye n seko kɛ n ma se k'a ye donc démission poselen wagati min na a ye n wele démission deux minutes kɔnɔna la a deux minutes kɔnɔna la a kɛlen ka n wele n y'a yira la k'a fɔ hali n'a bɛ kidali de n bɛ taa sɔrɔ fo yen nɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma fo bi n'a ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan donc ɛɛ baara hɔrɔnya juru a man ka to i la cogo si la ne kɔni ye n seko ni n damahira bɛɛ kɛ hɔrɔnya juru in a kana to ne kɔni na ɔ n y'a ye k'a fɔ relation de travail a ka gɛlɛn o de kama juillet kalo tile mugan ani wolonwula le 27 juillet n ye sɛbɛn ci a ma baarayɔrɔ cadre kɔnɔ k'a ɲini a fɛ hɔrɔnya kɔnɔna la n k'an ye jɛ min kɛ vraiment a ɲɔgɔn jɛ tɛna kɛ ne ni mɔgɔ cɛ n ka faamu na an ye baara minnu kɛ entreprise kɔnɔ o bɛ to n kɔnɔ comme souvenir ɲuman nka n b'a dɔn k'a fɔ an bɛ position min na bi a ka kan an ka fɛɛrɛ tigɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn bila baara cadre kɔnɔna la à l'amiable ɔ n y'o fɔ et je découvre aujourd'hui que Don min yɛrɛ n y'o lɛtiri déposé le 27 juillet olu fana o don kelen de olu fana y'u ka dossier déposé k'u ka ko kura dɔ labɛn parce que vraiment peut-être u ka faamu na nin kɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ tatɔ filɛ nin ye définitivement solution yɛrɛ de t'a la donc vraiment i jɔ an ka an ka a senkɔrɔma cɛ yɔrɔ ɲini quoi bon n y'o o demande déposé waati min na N ye min kɛ ka makɔnɔ kɛ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun fila bɔ yanni jaabi ka di a jaabi min seginna ma o ye de ma sɔn an ka fara à l'amiable ma sɔn an ka fara à l'amiable ɔ bon donc vraiment ala ko tiɲɛ ne kɔni n'o kɔrɔ ye de n bɛ fɛ i ka to yen ne t'o dɔn ne kɔni m'o ye ten m'o faamu ten lɛtiri in sɛbɛn cogoya ni min b'a kɔnɔna la o jɛlen don o kɔrɔ ye de n'i bɛ taa i bɛ démissionner de ka bɔ baarayɔrɔ la ne kɔni an tɛ fara à l'amiable o kɔrɔ de ye ne y'o faamu ten de donc ni ala sɔnna a ma don na nataw la n bɛna na n ka walan sɛmɛ ka bɔ a ka société kɔnɔ kɛlɛ tɛ mankan tɛ mais ne ka faamu na hɔrɔnya cadre kɔnɔna la ni mɔgɔw ye a fila ɲagami ɲɔgɔn na fo ka se yɔrɔ dɔ ma a ka ca ala fɛ n'i sen bɔ kelen na ayiwa famu ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ to filanan dɔ kɔnɔ an tu tɛsa tɛ ji bɛ ma su min hadamami su ko don nata la mɔgɔ bɛ se ka sigi n'i ka walan fana sɛen ka bɔ sosite kɔnɔ o bɔn tese
lafiorofi sila se de dɔn ni ala sɔnna' ma tu ka wala waati waati tɔ ma janbilen dɔn ko bɛ kɛ sababu an bɛ don an ka bɔ min kɔnɔ min ye ptansiɔn de wɛrɛma ye sabula an y'a ye nin waati min na min ye dɔkɛ sokɛ ko kala mayika ye ani kɔnta min ye sente ɲɛkɔrɔla ye ka taa a ka ptansiɔn perezdte wa sen tɛ mɔgɔ ni y'a jateminɛ an bɛ se k ka fɔ apurupbra yen ka fɔ yama di ma walasa baara ninnu ka se ka kɛ nka a baara ninnu a kuma cayara sabula maa caman de bɛ k'a jira k'a fɔ a ye axe a jira k'a fɔ baara bɛ sigi axe naani de kan mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ waati min tora ko o waati ko o tɛna se ka kɛ sababu ye ka baara nin tɔ lase mais e yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ye nin ko in na Bon tu sais i yɛrɛ ye fɔrilen don an bɛ bɔ nin sujet ba ninnu kɔnɔ dɔrɔn ka taa yɛrɛ sɔrɔ plan d'action kɔnɔ non mais pour parler plus sérieusement je crois que an mɛnna ka plan d'action in makɔnɔ plan d'action du gouvernement parce que bɛɛ hami ye de ka taafan dɔn an yɛrɛ la bi jamana bɛ degun min kɔnɔna la hali o don dɔrɔn Mɔgɔ bi duuru jate o taɲa na Ansongo an bɛ halisa dugawu kɛ ala ka hinɛ u la k'u da yɔrɔ sumaya n'i ye a jate minɛ école ko fana a ɲagaminen don kosɛbɛ bi solution yɛrɛ a ka gɛlɛn an ka se ka hali solution ye nin problème in na tellement positionw radicaliselen don n'i ye secteur de la santé secteur des transports secteur des infrastructures n'i ye kalata fana tafan jate minɛ a bɛna labɛn cogo min na bɔn vizbili tɛ ba tɛ a si la arete n ye porokkara dakisiɔn wɛrɛretimantali ye cogo min na tɛ ya buku de bɔ nin tancɔn n tancɔn caman bɛ yen nɔ nka ɲɛ caman ɲuman sirilen don nka esseke nin waati kunkurunurunnin bɛna na kɛ hakɛ ye min bɛ se k'a to a bɛɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la ne ma d'a la ne kɔni ka faamu na bi débat ka kan ka poser clairement an ka an sigi an ka kuma ko kan an k'a lajɛ ni dɔ ka kan ka fara kan ni dɔ bɛ fara kan hakɛ jumɛn bɛ fara kan et puis an k'a lajɛ ka prorogation n'a kan ka kɛ ka encadrer ko ɲuman parce que tu sais an bɛ situation d'incertitude min kɔnɔ tantɔ fɛn tɛ min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lada an na U ka continuer ka an dɛmɛ an dun n'i ye Mali budget national ta k'a lajɛ k'a lajɛ déficit bɛ ka creuser fo ka se niveau min na n'o ye miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ jate ye ayiwa a bɛ mɔgɔ lasiran sini ɲɛsigi ɲɛ donc il est important que an ka se ka an sigi ka kuma ko in kɛcogo ɲuman kan halisa parce que halisa a bɛɛ tɛ ka fɔ quoi et puis en réalité hali kalata in labɛncogo ni kuma jɔnjɔn ma kɛ a ko kan A ka ca a la fɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye n y'a mɛn yɛrɛ réseauw kan ko sini ko parti politique caman bɛna fara ɲɔgɔn kan ka continuer ka pression monter pour le respect du délai de la transition jumadon dɔw fana ko k'olu bɛ bɔ pour demander la prorogation de la transition bon o face à face sugu mana daminɛ ko o ko la a tɛ wolo ɲuman na donc ne b'a ɲini halisa de gouvernement fɛ plan d'action in C'est comme n'o y'a sɔrɔ c'est à dire tellement problème cayalen don a ma a ma a ma a ma mɛn ka ɲɛ a ma mɛn ka ɲɛ wa a ma dɔn mɔgɔw fɛ ka ɲɛ halisa donc bi mɔgɔw ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma o ye de k'a layɛ kalata ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ani classe politique ka kuma u ka bɛn ko la ko la joona rapidement et puis a ka école ko in layɛ Parce que i b'a dɔn parents d'élèves ninnu caman bɛ yen nɔ n'o ye ekɔlidenw faw n'u baw ye n'u somɔgɔw minnu jɔlen bɛ n'u ka kalanko surveilleli ye u caman bɛ yen peut-être k'u organiselen tɛ tɔn na tɔn min bɛ se ka bɔ ka mankan ci k'a jira k'a fɔ k'u tɔɔrɔlen don mais degun b'u kan dɛ Parce que mɔgɔ si tɛ se k'i den sigilen so kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ a tɛ ka se ka taa kalan kɛ k ka sɔrɔ n'i ma kalan bi bi na baara sɔrɔli ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni kalan baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ kalan dɔn ci sadiurke wɛrɛma porolenmɛ porofma zsitrɛzɛn kɛ zsitrɛzɛn kɛ

Irizysi fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na o ye lakanako de ye pa que a lakanako in kelen bɛ porolenba de ye rizsi filanan o ye ekɔliko de ye pa que ma a bɛ mɛn bila zelɛcɔn la vma min y' hami minɛ la o ye jinɛinɛracon fitiriw de ye ne den dɔw bɛ yen nɔ u ma se hali premera ni taga ye fɔlɔ ye mɛ don dɔ la u bɛna na sa ye Donc n'a fɔra ko ekɔli yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ a ɲuman yɛrɛ tɛ yen réforme mun kan ka kɛ pour que ka kalan fana ani baara k'u bɛn ɲɔgɔn ma wasa n'i bɔra kalan na dɔrɔn i ka se ka baara dɔ sɔrɔ o si hakilinaw tɛ ka labaara bon vraiment kalata in o ye kɔfɛko ye fɔlɔ u k'o gérer mais kalata in fana kɔfɛko don cogo o cogo dɔw fana hamiba don dɛ o ye politigimɔgɔw de parce que olu fana u ta tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔw kana jigin u la k'a fɔ k'u hakili tɛ foyi wɛrɛ la ni élection tɛ mais c'est normal parti politique ni hakilina b'i la i ka laɲini fɔlɔ ye min ye de i ka se ka sigi k'o hakilinaw lawaleya jamana kɔnɔna la donc ne tɛ jigin u la k'a fɔ k'u bɛ ka élection ɲini ka élection ɲini k'a ɲini k'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na parce que c'est normal c'est normal maintenant il faut trouver un équilibre parce que n y'a fɔ cogo min na eh, affrontement minnu bɛ yen nɔ entre eh, ceux qui veulent la prorogation ani eh, minnu bɛ délai respecteli fɛ c'est pas bon an ye nin kelen de ye waati tɛmɛnenw na n'a nana wolo ko la ko min ka gɛlɛn donc premier ministre mun fana na a sigilen bɛ san nɔ ale sigira ni kan min ye o ye de fana k'a bɛ se ka front social gérer k'a bɛ se k'a gérer parce que ale fana ye ko caman fɔ a ye ko caman donc a k'i jija a k'o front social gérer sinon régie bɛ ka signaler k'a fɔ ko waati koronna waati min dira an ma a koronna kuma caman fɔra donc Umaru i bɛ se ka kumakan laban minute kelen kɔnɔ walasa an ka se ka ko in kuncɛ kumakan laban o ye halisa ka a jira k'a fɔ vraiment mɔgɔw ka bɔ juguya in kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ juguya in kɔnɔ ne hakili tɛ mɔgɔ si la yɛrɛ bilen ne bɛ ka ɲɛsin ɲɛfɛla de ma n bɛ ka ɲɛsin baara de ma n bɛ ka ɲɛsin fasoko de ma n bɛ ka ɲɛsin n tɔndenw ka laɲiniw lafasali de ma n bɛ ka ɲɛsin faso kunmabɔli de ma Donc vraiment maa o maa bɛ ko wɛrɛ kɔnɔ, u k'a dabila, u k'a to an ka continuer n'an ka baara ye, wa ni Ala sɔnn'a ma, an kɔni ɛ samedi nata n'o ye le 14 août ye, an bɛna cérémonie d'adhésion organiser ɛ Badalabugu CRES la, n'Ala sɔnn'a ma, a bɛ kɛ donba ye An ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u labɛn a kɛko ɲuman sabatili la donc bɛɛ fana welelen don maa o maa fana bɛ fɛ ka don an ka tɔn kɔnɔ vraiment u bisimilalen don alhamdulilayi an b'u fo an b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'i fana fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn n weleli la aw ka nin kɛnɛ in kan k'a yira k'a fɔ vraiment j'espère

Minnu tun bɛ arajo la walasa ka se ka nin kuma ninnu sanuma ni fiɲɛ suru fɛ walasa segukaw mɔptikaw sikasokaw ni gawokaw ka se ka sɔrɔ o ye abubakar tarawele grand b katikaw ka denmandi donc nin waati in na fana min ye ka se ka kuma ni jaw fana sigi sigi ɲɔgɔn kan maa minnu bolo tun bɛ o la o ye augustin lamini vincent ani kɛrɛfɛ kɔrɔsigibaa min ye eh, mɔrɔlayi ture ye donc nin waati in na an bɛ bɛɛ fo umaru sangalaba moptikaw fɛ yen dit l'enfant de dɔgani bɛrɛ an b'ale fo sabula sanga ni waati ale sɔgɔnen bɛ an na denise yebeje an y'o de fɔ madame kamara état major kɔnɔna na an b'o fo hawa gindo min ye eh, ka, kati kan kɔnɔna na eh, an b'o fana fo ka taa min ye dɛkaw ye bayangarakaw min ye la famille soyiba surtout a dɛ an b'o fana fo olu fana sanga ni waati bɛɛ ni jɛmukan tɛ kɔ n y'o de fɔ n'i y'a mɛn an fana bɛ jɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɔgɔn dɔn an b'an ka docteur ɲɛnama fo min ye faramasi sankɔrɛ bilali n'a ka cɛdenw sabula ne yɛrɛ mana kɛlɛku waati waati ne bɛ taa ne bɛ ja walasa ka se ka n bila n sen kan donc an b'o fo nin waati in na k'a yira k'a fɔ ko Waati min sumana ka d'an ma ɲɛmaaw fɛ an waati sera nin baara bɛɛ kalifara an ka ɲɛmaaba min ma min ye atɛri alidu mayiga kɔrɔbɔrɔkɛ faama an ka foli b'o ye donc k'a fɔ ni ala sɔnna ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka se ka kuma nka nin bɛɛ lakana fana kun dira mɔgɔ ma walasa ka lakana o ye keyita ye donc an b'ale fo sabula n'i y'a ye an bɛ sigi yan ale de bɛ da la ale de bɛ lakana kɔlɔsi donc an ka foliba b'a ye an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ ni ala sɔnna nin jɛmukan kelen na wala an bɛna mɔgɔ wɛrɛ bisimila